Moni, ndine Jack. Uyu ndi Nozaki Kosuke. Anali ochokera ku Japan. Nozaki anali businessman. Iyeyo kumene amachokera, makolo ake ankapanga timabizinesi tosiyanasiyana ting'onoting'ono. Anali ndi azibale akenso azi- ma- azichimwene ake. Koma iyeyo anali olimbikira kwambiri. Amakonda kuyambana ndi abale ake. Koma anazafika size atangokula pang'ono, Anapeza kuti iye anayamba kupanga business ija mwa mtundu wina abambo ake atamwalira. Anayamba kukongoza anthu ndalama koma kukongoza anthu ndalama kwake kwa katapira. Nde ukatapira wake anali ovuta kwambiri nde anthu amamubwezera ndalama msanga koma anapeza kuti wayamba kulemera nazo. Nthawi imeneyoyo ku Japan kunalibe malamulo enieni okhudza anthu opanga katapira nde amangoika malamulo ake osadziwika bwino nkumapanga ndalama. Kenako anayamba kutsegula ma shop, ma liquor store. Anatsegulatsegula ma shop ambirimbiri n'kuyamba kugula manyumba, kugula malo n'kumangamanga manyumba. Anapeza kuti analemera kwambiri. Ku Japan kwawoko anali munthu woti anali billionaire. Chimene iye amakonda ndi azimayi. Nthawi zonse a- mtima wake unali pa azimayi. Analibe nazo ntchito kaya zogula magalimoto odula kaya chani iyeyo koma azimayi. Nthawi zonse amanyamuka olo kupita koyenda kuja amayika ndalama mu envelope. Akayika ndalama mu envelope muja akangoyang'ana mtsikana akangoona mtsikana olo ko- okongola angomuuza kuti ndiwe okongola iko ndalama izi. Amangogawa ndalama choncho kwa azimayi. Mpakana anapeza kuti walemba buku lotchuka kwambiri lomwe analemba ku Japan kwawoko. Mu bukumo anafotokoza onena kuti ah, anakhala ndi azimayi 4,000. ndipo amakhala kumalipira ndalama zambirimbiri zo ndalama zokwana 16 million us dollars zongopatsa kwa atsikana nde analembanso buku lina loti munthu ungatani kuti uzipeza tatsikana tinu tatsikana tokongola kwambiri zopanda pake zokhazokha amalemba makhanga adasowa nazo chochita ndalama zake analibe ana anakwatira kawiri mabanja nkutha koma sanaberekane ana ndi azi- azimayi akewo nde anapezeka kuti mu 2018 anakumana ndi mtsikana wina mtsikana wake dzina lake saki sudo nthawi imeneyi nozaki anali ali ndi zaka 77 saki sudo anali ndi zaka 22 mu 2018 ndipo ati anachita kulembera buku kufotokoza mmene anakumanirana naye mtsikana ameneyo akuti anakumana naye ku airport akuyenda zake mtsikanayo A- anozaki aja kumuona atamusilira kupita kugwa dala kudzigwetsa dala ngati agwa ngati apunthwa iye pothamanga kuti awadzutse basi kuyamba kumufunsa nambala yake pamenepo ndi mmene anayambira kuyankhulana naye kenako ite kulanchi ite tikadye ite tikatani kenako i- mosakhalitsa kuyamba naye chibwenzi tsono saki anali mtsikana woti analo Wofatsa samayankhulayankhula, analibe anzake, zochitika zake zinali basi chiyenda yekha. Anamaliza sukulu, atamaliza sukulu sipanatenge nthawi amasonyeza zoti anali wokonda ndalama kwambiri. Anayamba, anapeza chibwenzi cha ndalama kwambiri koma mwamuna uja anamusiya chifukwa choti amamukakamira kwambiri plus kukonda ndalama kwake kumamudabwitsa mwamunayo. Kenako anapezeka kuti chifukwa chofunitsitsa ndalama anayamba kugulitsa zithunzi. za maliseche mpaka anapanga filimu ya za maliseche zosadziwika bwino zosakhala bwino eti ndi mmene analili wa desperate ofuna ndalama kwambiri ndi apa anapezeka kuti wakumana ndi amadala aja a Nozaki atakumana ndi a Nozaki nkuyamba nawo chibwezi sipanatenge nthawi panangoti miyezi yochepa anakwatirana naye ma- nozaki uja nozaki kuntenga saki uja kukakhala naye kunyumba ali kunyumba a Nozaki aja anali ndi galu amene amankonda kwambiri galu wapamtima kulikonse paliponse aliyense amadziwa kuti Nozaki ndi galu wake amankonda kwambiri nde atangokwatirana choncho patatha miyezi itatu galu uja anapezeka kuti wangoyamba kusanza zosadziwika bwino kusanza kenako galu uja kungofa mosadziwika bwino anthu aa nde Nozaki anakhumudwa kwambiri kuti galu wake wangofa mosadziwika bwino asanadwale nde nozaki ndi ubiliyonera wakeyo anapanga chiganizo chonena kuti ampangire galu wakeyo maliro enieni nde anakonza kunena kuti akhala ndi mwambo waukulu wa maliro a galu wakeyo nde anali akupanga ma plan patatha panatha 3 weeks akadapangabe ma plan a maliro a galu wakeyo kenako kunapezeka kuti kunayimbidwa phone ku polisi kunena kuti ndi ku chipatala ambulance kunena kuti kwachitika ngozi kunyumba kwa nozaki apolisi ndi ambulasi anabwera anampeza nozaki ali kuchipinda kwake wangogona ali maliseche wangogona poteropo koma wafa nde anamtenga atamuyeza anapeza kunena kuti inali ngati poisoning koma anagwiritsa ntchito ma drugs ambiri kwambiri amene anamupha nde ma drug ake amene anapeza kuti wamwa anali oti oyenera munthu kudzibaya ndi injection ndi anamuyang'anayang'ana paliponse thupi lake anapeza kuti palibe pena paliponse pamene pakusonyeza kuti munthu wazibaya komanso anadabwa kuti iyeyu amwa bwanji mankhwala ngati amenewa fa mmodzi mwa mabuku ake analemba kuti satenga madrugs ena aliwonse samwa mankhwala ena aliwonse amazisamalira kwambiri ndi apolisi anadabwa kwambiri ku nyumba tsiku limenelolo kunali cleaner ndi mkazi wakeyo saki anayang'ana ma cctv koma anapezeka kuti Saki anali m'nyumba tsiku lonse ndi amuna akewo. Anamufunsa cleaner, cleaner ananena kuti anatuluka panja kwa kanthawi, anali mu garden, kenako analowanso m'nyumba, anakhala pansi, koma anamva phokoso ngati munthu akuphupha kuchipinda kuchokera kuchipinda kwa Nozaki ati anampempha mkazi wakeyo kuti apite akaone, koma Saki anakana kupita. Anakhala ndithu nthawi mwina ma hours, kenako ataona kuli zii pamene ananyamuka kupita kukayang'ana. Anthu amamkayikira saki uja kuti chilipo chilipo kungokwatirana m- miyezi itatu nthawi yomweyo munthu wamwalira kale nde kumwambo wa maliro saki analibe nazo ntchito amasewera magemu ake pa foni ama basi amangonjoya basi oneka kuti akusangalala kwambiri imene akuonekera apapa mu ndi saki weniweniyo kumaliro wena anamujambula mmene amapangira akungonjoya choncho nde anthu amamkayikira kuti uyuyu kalipo kamene wampanga ndani wampanga nozaki afuna ndalama zake koma wiru ya nozaki analemba kuti ndra chuma chake chipita ku ku city imene amakhala kumene nthawi imeneyoyo chifukwa choti analibe ana koma chifukwa chonena kuti anali kuti wamkwatira sakiyo saki amayenera kutengabe chu- chumacho hafu ya chuma chake and chuma chake nthawi imeneyo chinali choti mapounds chimakwana 8.6 million pounds nde saki amayenera kutenga 4.3 million pounds nde anthu anayamba kumadabwa kuti "Ah, izi sizinayende bwinobwino kalipo kalipo sakiyo koma panalibe umboni anthu anaona kunena kuti munthu uyu watenga poison and anamuyang'ana anamuyeza tsitsi mutsitsi matha kuona kunena kuti ngati munthu akumwa madrag kuyeza tsitsi limatha kusonyeza kuti anayamba madrag oliti kaya anayamba chaka chatha kaya wa miyezi itatu yapitayo koma atamucheka saki tsitsi lake anapeza kuti inali tsiku lomwelo sikuti amagwiritsa ntchito ma drugs zinasonyeza kuti munthu wachita kumumwetsa ma drug yo sipanakhalitsa atangoyika maliro saki akuti anapanga meeting ya makampani onse a koma meeting yo anadziyitanako yekha sanayitanekonso munthu wina aliyense ndipo pa meeting po anazisankha kuti iyeyo wasanduka president wa makampani onse ndipo anazipasa salary ya pachaka kuti azilandira 1.4 million dollars komanso azilandira bonasi pachaka ya 400,000 basi kungopanga zoti atenge ndalama zonse aliyense amaganiza kuti uyuyu anabwera kudzamubera nozaki ndalama ndipo anamupanga china chake nozaki koma panalibe amene anali ndi umboni Sa- saki uja anakhala nkuyamba kumapanga mapulani oti angotenga ndalama zonse zija asamuke and dziko lomwe amafuna kupita ndi ku dubai chifukwa chonena kuti ukapita ku dubai ndi dziko lonena kuti ukakhala ndi milandu dubai simakutumiza ayi kuti ubwerere kaya kwanu kapena kumene kuli milanduko imaku- imakana nde anamuona kuti wayamba kupanga mapulani opita ku dubai nozaki anamwalira 2018 mpakana inafika 2021 mpameneno anamuona kuti wayamba kupanga mapulani oti achoke nde apolisi atalandira uthenga onena kuti saki akupanga pulani yothawa yoti apite ku dubai anapanga freeze ndalama zonse ku banki zonse za kampani kuti asazitani asadzazigwirenso nkumuzengano milandu yokupha 2021 ananyamuka anakamugwira umboni wake umene iwowo anali nawo anayang'ana ma- ma foni records ake a sakiwo anapeza kuti saki uja anali ku- masiku otsatira ots- oyandikira nthawi yomwe nozaki anafa saki anali akuyang'anayang'ana pa intaneti kunena kuti ndi njira zanji zomwe munthu ungamuphe koma kuti imfa yake ioneke ngati kuti amadwala komanso ama- amayang'anayang'ana munthu wogulitsa madragi komanso anapezeka kuti kunali munthu mbali imeneyoyo amene amagulitsa madragi amenewo anamwa Nozakiwo koma munthuyo anasonyeza kuti anali malo amodzi ana akakumana naye Sakiwo nde anagwiritsa ntchito umboni umenewo kumumangira Saki koma Saki anakana mulandu wanani ine sindinampase wina aliyese poison kapena madragi onena kuti atani kunena kuti afe nde mulanduwo mpakana pano sukudziwika kuti uli pati koma anamugwira sangathenso kutuluka mdzikomo anakhala ngati amutchingiratchingira njira zonse zotulukira komanso ndalama anazipanga freeze kuti asazigwire ndalama zijazi basi kumutsekera njira ina iliyonse kuti angathawe kufikira apange- apeze umboni onena kuti iye anapangadi chiwembu chimenecho nde ndi imene inatchuka kwambiri 2021 zinachitika ku japan koma ndi nkhani yoti inadziwika dziko lonse ya Nozaki mzibambo okonda azimayi kwambiri ozinenerera mpakana kulemba mabuku a mmene ungapezere atsikana okongola kwambiri kugwiritsa ntchito ndalama koma anapezeka kuti atsikana omwewo mmodzi mwa atsikana omwewo akuganiziridwa kuti ndi amene anamuchotsa moyo komanso umboni wina ndionena kuti anthu angapo anabwera kuzanena kuti Nozaki anali atasintha maganizo panali patatha miyezi itatu ananena kuti ine mtsikana uyu wayamba kundibowa sindikumufunanso nde anawauza ena ake kuti ndikufuna kuti mubwere muzamuuze kuti atuluke nyumba mwanga muno banja latha sindikumufuna anali atapeza chibwezi china nde amafuna athetse ukwati amthamangise akwatire msikana wina nde kuoneka ngati kuti a Sakiwo anazaitolera msangamsanga kuti munthuyu akufuna kundithamangisa akandithamangisa nde kuti sindidyapo nde njira yake yomwe anagwisa ntchito ndi yongomutani yongomudula moyo chimene chili chinthu choopsa kwambiri mwana wang'ono ngati ameneyo anali zaka 22 koma kukonda ndalama komanso nawonso a Nozaki kaya iziwa nyimbo yake tingoti ikhale makwatira akwatira wanuwa makwatira nawo chimphona achimwene nde imene ndi nkhani ya nozaki ndi isaki zikomo kwambiri